Bene agataus a totus, su vintinoe de austu torramus cun su sètimu apuntamentu cun a Intre su contu e oe faeddamus de su mundu de s'emigrassione. Semus in s'aeroportu de Casteddu, in unu logu bellu meda, inoghe s'aeroportu at crifidu faghere una libreria, pensade, chie partit e chie arrivat bi podet agatare liberos, bi podet agatare Unu momentu pro si addurare setzidu a lègere e a pensare primu de si leare s'aèreu est una cosa bella meda e de importu chi ant crèfidu fàghere sos chi suni gestinde bene s'aeroportu de Casteddu. E amus a tènnere òspites chi sunt in totu su mundu E partimos cun Tonino Mulas chi est originàriu de sa zona est de sa Sardigna e a narrer Tonino Mulas est a narrer Fasi chi est su sòtziu chi si leat contu de sos sardos chi sun in giru pro totu s'Itàlia e chi tenent circulos in totu s'Itàlia. Bona die Tonino, bene agatadu. Bona die a tie e grazie. E tando, e fininde quasi s'istiera, ca semus in su vintinoe de austu, ocannu puru, su problema chi amus tentu est bistadu semper su solitu, aereos e naves, problemas chi che nos semus cumbattende dae annos e ancora non tenimus rispostas e non tenides bois chi sa prima cosa chi Su primu oriolu chi tenides dogn'annu est comente fagher a torrare a bidda ostra e a torrare a partire pro sas biddas in ue istades. Annu est peus puru ca totu sos disterrados, totu sa zente diat cherrer torrare e diat cherrer torrare dopo degheotto meses de suferentzia, custa pesta niedda chi alu no est finia. e quindi diat cherrer torrare a una vida normale, a torrare a bivere insomma, e non si podet, sos disterraos non podent torrare, medas non podent torrare, ca sos pretzios sone troppu artos, chene mediu, sos pretzios in particulare de de sos billetes de sa nave. Custa est sa prima chistione. Paret cuasi chi sas cumpanzias de navigatzione siant torradas a faghere cartello, naramus, no, dopo carch'annu 'e cuncurrentzia, de gherra, b'est galu sa gherra 'e sa Tirrenia, b'est galu sa chistione de su fallimentu, però, mai comente cust'annu dae chimb'annos a custa banda amus bistu unu un'aumentamentu de de sos billetes in artu, una non nd'isco si b'at un'acordu naramus contra a leze, ca est contra a leze po s'autoridade de sa cuncurrèntzia, ma sa tentatzione de seguru b'est. De su chi mi ses neende nde so ispantadu meda ca custas cumpagnias pìgiant dinari dae s'Istadu po pòdere fàghere custu, su chi naran, continuità territoriale, e tando, pro ite? Ma Intantu cherio nare chi sa cuestione non est prus grave fortzis ocannu, non solu cun su chi amus narau po sa pandemia, ma peri ca son istudiende unu modellu nou de continuidade chi non nos cumbinchet. Est, b'at perigulu chi siat peus de sa precedente. non solu ant zai detzisu o s'orientamentu est cussu de de colare dae sete tratas a tres tratas e ant detzisu de diminuire dae barantatres miliones, dae chimbantaduos miliones a baranta miliones chi an a diminuire alu in sos tres annos benidores. E ite cheret narrer custu? Ite cheret narrer chi depian istudiare unu modellu nou e custu modellu in unu mementu in cui in Europa, in particolare s'Italia chin su recovery plan at, naramus, dinare meda de de pòdere ispèndere po mezorare sas cosas, po mezorare sos istrumentos de servìtziu, no? In particolare custu est un'istrumentu de servìtziu po sos, non non po sos emigrados, ma po sos sardos. Ebbene, ite, ite naramus, duncas? Naramus ca in custu mementu diminuint sas possibilidades, ca diminuint sas tratas e diminuint su tanti istantziau, su tanti postu po realizare custa continuidade. E quindi no est solu sa preoccupatzione de cust'annu, est una preoccupatzione chi non solu de totu sos emigrados, inoghe ca inoghe b'at emigrados europeos e e b'at meda zente chi alu da sa Germania, da s'Isvizzera, dae dae sa Frantza e como peri dae Ispagna benit in machina chie si frimmat, no, chie 'enit chin sos fizos, chin sos nebodes, e E quindi sa questione no est solu de sos emigrados, su chi cherzo narrer, est de sa Sardinna, est de su guvernu de sa Sardinna, ca sa Sardinna in custu momentu no at boghe in capitulu, no est interpellada, no est iscurtada. E quindi custa est una questione grave, ca comente s'atera continuidade naschia in su duemiza e doighi, Nois semus allegande de una cuestione chi interessat sete oto annos benidores e quindi custa cosa est una cosa importante, est una cosa grave, inoghe nde rischiat de non torrare sos emigrados, ma b'at zente chi nos pedit unu billete in sos circulos e chi non narat ca non benit, esplicitamente non lu narat, e chi narat ca si cheret bender sa domo. Cussa domo chi s'at fatu chin milli sacrifìtzios. E custu est grave, custu est su cumintzu de una possìbile crisi, naramus, antropològica grave, chi est su distacu, chi fintzas a como non b'est istadu, tra sos emigrados e sa terra issoro. Est custa sa custione prus grave. Cumpresa e ti ringrazio po l'aer nada gai bene. Ti dimando, primu de ti saludare, sa FASI, amus nadu, est su sotziu chi rapresentat totu sos emigrados. Narami comente est andende e cales sun sos progetos suos po sos annos imbenientes. Ma amus sufertu meda, amus apiu peri pèrditas graves de amigos chi nos ant lassadu in circulos importantes. Sos circulos sunt istados po sa leze cunzados po meda tempus, amus fatu carchi cosa, naramus, online, a distanza, comente si narat, ma no est sa pròpria cosa de sa vida sociale, de cando sa zente si podet bìdere, si podet podet zoviare e podet discùtere totu paris e podet detzìdere totu paris ite faghere. Però isperamus chi nche siat colende. Zeo apo un'osservatoriu chi est cussu de sos billetes, ca faghimus sos billetes pro totu sos circulos de sos sardos, setanta circulos de sos sardos e trinta chimbe miza iscritos. Nois faghimus trinta, baranta miza pessones chi chi 'enint in Sardinna dònnia annu, e custa est una cosa importante po sa FASI, ca est unu raportu importante chin su territòriu, est unu raportu importante chin sos sòcios e chin totu sa comunidade de sos sardos. Nois semus istados cunzados peri nois, comente comente Eurotarget Viaggi e comente setzione, naramus, de sa FASI de de de sos de su trasportu. Però amus torradu a cumentzare e amus un'isperanza de andare meda 'ene cust'annu, ca in maju e custu mese peri de lampadas amus torradu a cumentzare a servire e sos sòcios de sos cìrculos e quindi amus vistu dae custu chi b'at una richiesta manna de torrare in Sardigna, ma manna beru, custa est una fortuna, comente b'at una richiesta manna peri oviamente de su turismu, est unu male quindi custos prèssios sono unu male pro su turismu, sono unu male pro sos emigrados, pro sos disterrados e sono unu male peri pro sos sardos, pro sa resone chi naràio innantis, ca non non b'at de prevedere cosas bellas in futuru, in su futuru, in su in custa continuidade territoriale noa chi sone disinnande. Grazie a Tonino Mulas, como giamo a Giovanni Piras, Giuanne Piras al secolo, Joe Bastardi chi est unu artista, unu regista e lu collegamos dae Roma. Salute Joe. Sallori. Comente istas a s'ora? Amus faeddadu cun Tonino de su problema de sos trasportos, amus faeddadu de comente est andende sa FASI, naro, invece domando a tie, po unu chi faghet su mestiere tou, a si ch'andare foras de sa Sardigna est un'opportunidade, ma penso chi in su tribagliu chi faghes su 'e essere sardu e su 'e de aere creschidu in Sardigna ti azuet, ti diat un'ispiratzione, si narat in italianu, puru po poder fàghere s'impreu tou. Ite nde naras? Eh, est aici. Poita deo so nàsciu in Frumini-Majori e so nàsciu e pesau inguni. E su chi chi no apu tentu candu fia pitiu dd'apu circau a foras 'e sa Sardigna a pustis. Intzà, cumenti fias narendi, sa Sardigna m'at donau custu, una specie 'e mancantza chi apu depiu preni a foras e chi m'at, in unu certu sensu, m'at m'at donau una àndala in cui camminai. De s'edade tua bi nd'at paritzos sardos bravos chi si sunt faghende chi los connoschent non solu in Sardigna, non solu in Italia, ma fintzas a e fora dae sas biddas nostras e duncas est unu tempus chi bos at Quasi azuadu bos at ispiradu, amos narrer, eh, amos podere narrer, ca sa Sardigna b'aiat iscritores, b'iat cantantes, ma de sa generazione tua b'at puru bravos che a tie chi faghen su tribagliu in su cinema. Eh, deo penzu ca custu est su tempus de, de sa narrazione in video, naraus, eh, Nosu seus pesaus castiendi sa televisioni e su cinema e custu s'at nau, s'at donau una sorta de de arrastu naraus, nosu naraus aici in frumini, e po nosu est meda importanti eh, contai contus eh, imperendi immaginis, no, no sceti sa scrittura. Esti una, una manera noa, o cumenti una manera de sa contemporaneidadi, eh, sa de, de pensai su mundu no sceti imperendi is paràulas ma puru s'imaginatzioni e is imàginis puru. In custa temporada, in custu tempus, ite ses preparende po como e po su tempus imbeniente? Cale trabagliu ses faghende? Eh, immoi tengu Est appena finiu su festival chi dirigu, s'Andaras, chi fareus in Frùmini in su mesiu in su mesi 'e argiobas. E mui seu ingitzendi a preparai su primu filmi longu, chi est unu thriller chi chi apa depi girai in Barbagia e in Germania. E ducas ti fatto sos mezor sos mezus augurios pro poder andare bene e nos torrare a agatare mancari inoghe po nde faeddare de custu film cando est prontu. Gràtzias a Giuanne chi si cullegaiat dae Roma e como intendimos a Alessandra Porcu chi est in Germània. Bona die Alessandra. Salude a totus. E tando, duncas, amus faeddadu cun duos sardos chi a nois, chi sun in Itàlia, como tue ses sa prima chi nos faeddat dae fora de s'Itàlia, e duncas sa prima cosa chi ti naro est custa, po una sarda o po unu sardu chi chi bivin in Germania, su tempus est cambiadu, si penso a trint'annos como, a barant'annos como, cando dae idda mia puru si partiat po fagher sos operajos in sas fàbricas e basta, non si faghiat àteru, E poi cando andaian in pensione si che torraiana a bidda. Como tue ses de una generazione chi forsis s'est integrada puru cun cun tribaglios chi sun diversos puru no? Eia, però deu no no seu emigrada, deu seu filla de emigraus. deo seu nascia e crescia in in Germania in Berlinu e però potzu chistionai custa cosa poita est berus, puru is giovanus chi bennint immoi traballant una una parti manna gei traballat in in sa ristoratzioni e in su turismu però aterus faint in start up, grafica e atera cosa no. E duncas sa Germania puru est terra de oportunidade, ca nois pensamus cando si andat a foras dae sa Sardigna, si ch'andan a Londra o si ch'andan in ateros, in Ispagna, ma deo nde connosco medas chi a tie, tue naras ses naschida inie, ma giòvanos chi, sardos chi s'agatan puru tra issos, no? Comente funtzionat po bos agatare tra bois? Funtzionant sos circolos o tenides un'atera manera, un'ateru mèdiu po bos agatare paris? Eia, teneus su circolo innoi ca est giovanu meda, comenti, no comenti is aterus circulus de is immigraus de cincantus, de cincuanta a sessanta annus a oi, ma su circulu nostru tenit bint'annus e po cussu teneus meda giòvanus chi benint ancora poita in Berlinu is oportunidadis po traballai funt bellas, mellus che in aterus locus poita difatis nc'est su turismu, sa ristoratzioni e imoi in custu perìodu est stètiu unu pagu dificili, ddu scieus poita però cumenti circulu eus fatu progetus online puru e eus fatu una cosa bellixedda meda po is po is ristorantis sardus e una designer sarda at fatu una si una busta take away aundi est scritu po domu e custu est su logu de su su cosu de su circulu e innoi cosa po papai panadas culurgionis no e cussus dd'eus regalaus a is is sardus in Berlinu chi tenint unu restorante e Est bellixeddu meda po agiudai a issus, eus pentzaus in custa cosas. Est una cosa bella meda, tenes rixone. Tue faeddas tue faeddas bene su sardu ma non ses naschida in Sardigna, duncas cheret narrer chi babbu tou e mamma tua t'an azuadu, sos atteros sardos chi sun igue, ite faghides, sa prima cosa est sa limba, ma ite faghides po fagher abbarrare bios sa traditzione e totu su chi bos ligat comente sardos istende gai in fora. Deu su sardu dd'apu imparau a manna candu tenia binti annus in s'universidadi, online, in sa retza e in aterus logus, puru in su circulu chistionaus sardu, perou immoi non ci funt genti, personis bècias, chi ddu chistionant beni, però giai, si, calincunu ddu chistionat e a bortas feus cinema in sardu o cuncertus de musica candu chistionant aundi cantant in lingua sarda, cioè a mei non mi praxit ca at a essi una lingua museu, no? Nc'est custu fueddu de lingua museu e po cussu a mei giai mi praxit a fai puru serus aundi chistionaus sceti in sardu o feus presentatzionis presentadas sceti in sardu e candu traballaus imparis cun sa cun sa cun sa universidadi e aterus logus chi imperant linguas minoritarias, no? Gràtzias Alessandra, ispero de ti poder bìdere chito o inoghe o in Germania, andamus a chistionare de persone. Difatis immoi at a essi po tres mesis una una espositzioni manna in pitzus de su megalìticu fata de sa Regioni e deu mi isperu ca at a essi una cosa bella meda po ca fait unu pagu de non unu pagu ca imparat cosa in pitzu de sa curtura sarda puru a is berrinesus de cussa manera no. Gràtzias Alessandra e como andamus a Roma da Peter Marcias chi at pidu primu Peter bi ses bona die oh ciao apo nadu in custos meses passados ses bistadu in totu sas televisiones in totu sos giornales ca as fatu una cosa bella meda ammentende a Nilde Iotti sa prima femina chi at tentu unu ruolu importante de importu mannu istitutzionale in Itàlia. E ite t'at lassadu custu tribagliu mannu e a ite ses pensende pro sa pròssima 'olta? Ma seu partiu de sa stòria de una de sas prus importanti fèmias de sa polìtica italiana, Nilde Iotti, partigiana, madri costituenti, trexi annus presidenti de sa Camera de Deputaus e unu personaggiu importantissimu po sa politica italiana ma anca po sa politica europea e dd'apu dd'apu raccontada cun su spiritu de su studenti de sa persona chi 'oliat studiai custa custa femina studiai totu is cosas chi at fatu totus is lotas po s'emancipatzioni feminili po su po is diritus po totus una femina chi s'est impegnada senza mai interessus de parti sua insoma apu fatu su raccontu c'est sa partecipatzione de Paula Cortellesi chi est un'atrici importanti de su cinema italianu e nudda, su filmu est andau a sa mostra de Venezia est essiu in streaming in custus mesis de lockdown però in custus mesis est torrendi

Ma seu fadendi documentàrios sempri, deu tengiu sempri un'òchiu de riguardu po sa Sardegna, seu a Roma tant'annus, o bint'annus, però mi praxit sempri racontai sa terra de sa Sardegna, is personas e totu cantu. Imoi in custu momentu seu fadendi unu film de animatzioni tratu de su filmi tratu de su de sa storia de su libru de Giorgio Todde Lo stato de Lo stato delle anime est unu filmi chi seu fadendi giai de de cinc'annus est unu filmi meda dificili poita est de animatzioni duncue est totu totu disegnau e apu apu coinvoltu tantissimas personas de sa Sardegna artistas illustradoris e e tant'atru. Dunque in su coru c'est sempri sa Sardegna. Seu a Roma ma ogna tanti poi candu depu raccontai qualcosa e sa prima idea chi mi benit subitu est de sa Sardegna. Apo domandau prima a Giuanni Piras chi sa generatzione nostra est bistada abile ca s'est affiancada sos iscritores, a sos cantantes, a sos, a sos chi, a sos sardos chi si sun fatto s'onore finzas fora de sa Sardigna arrivende a si fagher connoschere. Bois sezis una generazione de custas artes noas, si poto, si gai las poto giamare, chi bi nd'at, bi sezis tantos de a beru bravos e cussa est una cosa de importu mannu e chissasi b'at unu motivu. Ma In beridadi no isciu chi seus stau bravus o totu cantu chi cussu chi si ndi funt andaus e funt fadendi calincuna cosa. Segundu mei deu est stada u'oportunidadi, u'oportunidadi chi segundu mei s'at donau sa terra de sa Sardegna, poita deu seu partiu de inguni, duncue seu partiu a Roma a bint'annus e però cun d'u bagàgliu giai meda forti de cinema gràtzie a sa partecipatzioni cun sa cineteca, cun s'universidadi, cun sa scola, duncue poi giustamenti unu si format cun su tempus, cun sa cun sa scola, cun s'esperientza, però segundu mei Sa Sardegna est unu logu meda importanti po sa cultura, po s'arti visivas e tant'ateru. Non a casu tantissimus piciocus, piciocas funt sperimentendi, traballendi in su setori de su cinema, de su teatru, de sa musica. Nc'est unu grandi fermentu e custu fait beni isperai po su tempus benidori, insoma. Gràtzias a Peter e como lu saludamos e como semus cun Alessandra Pili chi est cullegada dae s'Iscòtzia, dae Glasgow. Bona die Alessandra. Bona die, ciao. Ciao. E duncas ti nche ses andada chi fus una pisedda e como ses mama in Glasgow, narami ma, poita ti nche ses andada e poita as seberadu pròpriu s'Iscòtzia? Pentzendi innoi, Anthony, sa beridadi. No, apu studiau innoi ca femu, ca tenemu bentidus annus e e Glasgow est est unu logu po s'Erasmus, no? E mi femu agatare a me- meda beni. Est una citadi mui meda, non manna meda e chi est prena de vida. I quando emu acabau de studiai in Casteddu bolia continuai a istudiai in la Universidade de Glasgow i i però eus cambiau, eus cambiau i sorri mia e connau miu fiant innoi i eus cambiau eus obertu una cafeteria sarda i ses annus funt passaus aici. Emus traballau meda beni, e amu, cumenti at nau Nicola, si seus portaus sa Sardigna in su coro, dd'aimu fata connosci in Glasgow, chi est, chi est, chi fut una cosa mui noa. E ti fia domandende, as, duncas est bennia sorre tua puru, connau tou puru, azis abertu unu locale in ue su esser sardos si connoschiat, ma su sardu e s'iscotzesu in calchi manera s'assimizan o sun duos populos cumpletamente diversos? No, s'assimbillant, s'assimbillant meda. E no est solo la sa cuestioni de s'indipendèntzia, chi est unu sonnu po po medas, innoi puru, est pròpriu sa sa cultura i podis incontrai medas cosas che tenemus in comune. Solo la como est organizada la la la Scozia e como la Sardegna chi, chi tenit una zona mui interna e una zona de, de costas, e las las tradiziones se differenzian mucho. B'as pensadu mai si cheres abarrare totu sa vida in Iscòtzia o si dias chèrrere prima o poi torrare in Sardigna puru? No, torrai in Sardigna est una cosa chi, chi teneus I immoi eus serrau sa cafeteria, i seu intentendi de incontrai unu traballu chi mi permitat de torrai a domu cun como traballai in su digitali. poita sa vida dda tenemus innoi, però totu sa totu sa familia est in Sardegna. Gràtzias Alessandra, ses bistada brava meda e nos bidimus luego. Che la serramus cun Giancarlo Palermo, chi est originario de Dèsulu e chi est bistadu pro vint'annus e pius in Bologna e tenet esperièntzia de sòtziu sardu in Bologna, inue su sòtziu sardu est bistadu semper forte. Bona die Giancarlo. Salude Anthony, bona die. E gràtzias pro essere inoghe. E mi interessat de ti domandare, in custos tantos annos chi as fatu in Bologna, comente su esser sardos bos at postu a pare ed ite faghizis o ite azis fatu e cale est s'ispiritu chi guidat sos circulos sardos o o sos sotzios sardos chi si ponen paris cando sun addane dae inoghe? Deu so partiu in su norantanoe, duemilla po Bologna e apo dae subitu initziau a organizare cuntzertos cun s'assotziu prima de Bologna e a pustis in custu primu cuntzertu seu diventau coordinatore culturale de s'assotziu e poi presidenti e poi apo initziadu totu unu unu processu de organizatzione e de eventos e seus arribbaus a organizare gratzias a sa FASI e Tonino ca est innoi ospite, seu meda cuntentu de ddu incontrare online innoi puru, gratzias a issu e a sa FASI aus fatu cosas meda mannas e meda bellas. e aus fatu festival dedicaus a sa mùsica sarda. In totu cust'annus, sempri in collaboratzioni cun s'assòtzios de sa FASI e puru cuddos europeos e sa FASI istessa, aus collaborau cun prus de centu centu band e artistas e musicistas sardus, po su precisu centonoe. ed est meda cosa, aus fattu festival in Bologna, festival in Venezia, festival in Berlino in collaboratzione cun Alexandra e s'assotziu de Berlino, duncas seus andaus fincias a Berlino cun is musicistas e organizaus decinas e decinas de tour in Italia e in Europa. Apustis su festival Brinca, ca si lamaiat gasi e e aus fatu su progetu Brinca, ca 'olet a nàrrere voca imperativu salta, brinca, e poi aus fatu s'assòtziu Brincamus, ca fut puru brincaus totu impare, cun sede in Dèsulo, sempre in collaboratzione cun sa Fasi e sos assòtzios sardos. Aus fatu un'atra manifestatzione meda bella, ca fut su sonu de sa Sardigna, ca s'isvilupaiat in su perìodu de su sa Die de sa Sardigna in cue aus esportau prus de dege grupos musicales e aus fatu una sorta de invasione in totu sa penìsola cun unu mega mannu eventu in Bologna e ddoi fut cummente musicista printzipale Salmo E, e s'ultimu manifesta, s'ultima manifestatzione chi apu fatu cun, cun sa Fasi fut Musica in Circolo. E, est istatu s'ultimu progetu ca apu fatu cun sa Fasi e custa, e custu progetu puru fut po abbatere is ispesas de viaggiu pro is musicistas. Ca torrando a discursos de su trasportu, naes, aereos eccetera, unu problema mannu po chie sonat in Sardegna est a si spostare in sa penisola poite ddu funt totu custas ispesas e in Sardigna teneus, cumente naiant is atros po su cinema, in musica teneus eccellenzas, grupos medas bravos musicistas de primu livellu ca si meritant de esser connotos a foras sos cunfines de Sardigna, in totu Italia, in Europa e in su mundu puru. E custu est istatu, totu custu processu, totu custas manifestatziones, ddu 'ojo arrepìtere, mèritu de s'apozu e de sa collaboratzione de sa Fasi, poita chi nono, chi non ddue fut sa Fasi, e, e Tonino innoe, Alexandra, is presidentes de totus is tzircolos, totu sa rete, totu custas fortzas postas imparis, nudda de totu custu ca apu organizau at a esser sucessu. Gràtzias a Giancarlo, amos dunque as gràtzias a Giancarlo dunque as dimostradu chi non solu folk, non solu traditziones, ma fintzas in sa modernidade e in sa mùsica a tempos de oe sa Sardigna si podet podet dare ispetàculu e podet èssere de sas primas puru faghende foras de sa Sardigna. Gràtzias a Giancarlo chi at mustradu comente sa mùsica sarda a dies de oe non solu est traditzione, non solu est folk, ma si podet fàghere a bìdere bella meda in totu sos mercados de su mundu. Bos saludo cun su coro in festa dae s'aeroportu de Casteddu, chi est unu logu bellu meda chi nos at ospitadu po sa puntada de sos de sos disterrados. Nos amos a torrare a biere su mese chi intrat, su vintises de cabidanni, cando amos a faeddare de sas binnennas de su 'inu sardu, ischides, su 'inu sardu como est connotu non solu in Italia ma in totu su mundu. Bona die a totus.